mbuye wa zolengedwa zonse komanso mtendere ndinso madalitso a allahu tabaraka wa taala zipite kwa mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam osayiwalanso akubanja kwake ndinso masahaba anthu aja amene adamuona mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam ali moyo ndipo adakhulupirira nauvomera uthenga umene udafika ndi mtumiki wathu muhammadi ameneyu komanso kuti masahaba amenewa pa nthawi imene amamwalira adamwalira ndi imani mwa allahu tabaraka wa taala choncho ndiloleni mwapaderadera kuti ndimpembe allahu tabaraka wa taala nacho chisomo chochokera kwa iye allahu tabaraka wa taala chiwapeze masahaba amenewa chifukwa cha kupirira kwawo komanso ndi kuzipereka kwawo kuyendetsa napitisa patsogolo dini imene ya chisilamu ndi mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam bale wanga pambuyo pomutamanda allahu tabaraka wa taala ndinso kufunira zabwino mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam akubanja kwake ndinso masahaba ziwani kunena kuti tikupitirizabe kukumbutsana ziwinthu zomwe allahu tabaraka wa taala amayang'ana mwa ife ndipo tinazipeza kale kuti zilipo zokwanira ziwiri kuti allah amayang'ana zomwe zili mu mtima ndinso ntchito zathu zimene ife tikuchita usiku ndi usana ndipo malinga ndi pulogalamu yathu imene yangothayi tinakumbusanatu mawu kapena kuti zolankhula zachilendo

ngati iwe umachita manyazi ndi kupenya kwa zolengedwa zinzako kupenya pa umve umene umakhala uli pa chovala chako choncho chitanso manyazi ndi kupenya kwa allahu tabaraka wataala kumene amapenya zomwe zili mu mtima choncho timakumbusana mawu amenewo ndipo mpaka tsopano tinafika polankhula kunena kuti uyu swalih bunu abdillahi bunu hamad al usaimiyi hafidhahu llahu taala akulongosola mawu amenewa chifukwa choti inu ndi ine lero lino nthawi zonse kungoti pa chovala pathu pagwerapo najisi pagwerapo umve kuti chovala changoda pang'ono nthawi yomweyo ndithu timathamanga kuyima nakachichapa chovala chimenecho nasitasita cholinga choti umve umene uli pa chovala chimenecho anthu asamauone ndipo timakavala chovala chimene chili chabwino kwambiri kumeneko kuti kumakhala kuchita manyazi ndi zolengedwa zizathu ngati ife ndiye uyu akutiuza kunena kuti choncho chitanso manyazi ndi kupenya kwa allahu tabaraka wa taala kumene amapenya zomwe zili mu mtima mu mtima mukungoti muli maumve monga ngatinso mmene analongosola ibnu lkayimi mauve amene amapezeka mu mtima aja

kupanga kapena kuti kuchita zinthu zimene allahu tabaraka wataala ndi mtumiki wace sanatilamulire wanajasatu maasiya ndipo cha nambala 3 amalongosola ibnu lqayimi rahimahullahu taala rahmata wasia amalongosola kunena kuti ndinso umve wa machimo kapena kuti msambi choncho maumve amene wawo awa malinga ndi kulongosola kwa ibnu lqayimi komanso ndi kulankhula kwa salih bnu abdillahi bnu hamad al uswaimiyi hafidhahu llahu taala zikungosonyeza kunena kuti maumve amene akangoti wapezeka mu mtima ndiye kuti ife tizikhala wochita manyazi ngatinso mmene ife timachitira manyazi ndi kupenya kwa zolengedwa zinzathu anthu anzathu kuti atione ife umve uli pachovala timachita manyazi ndiye tiyeni tichite manyazi ndi allahu tabaraka wataala choncho lero lino

ee inu anthu ndithu ife tinakulengani kuchokera mwa munthu mwa mwamuna mmodzi ndinso mkazi mmodzi apatu allah akutanthauza bambo wathu adamu alaihi salam ndinso mayi athu hawa choncho ndiye akupitirizabe allah kulongosola kunena kuti wajaalnakum shuuba wa kabaila litaarafu ndipo ife tinakuchitani kukhala amitundu ndinso mafuko osiyanasiyana kuti muzidziwana choncho ngati inu ndi ine tikuyezamira ku mtundu wina wake kapena ena ali mbali ina kuti awo ndi amwenye awo ndi azungu awo ndi aluya ife ndi akuda zimenezo allah kuti basi ndi zoti basi tizingodziwana kuti ine ndikuchokera kwakuti awo ali mbali yakuti koma pansi penipenipo allah akusindika kunena kuti inna akramakum inda llahi atqakum kuti ndithu nayo olemekezeka mwa inu pamaso pa allah ndi yekhayo amene ali omuopa iye munthu yekhayo amene ali takwa ndi munthu amene ali olemekezeka pamaso pa allah sadaka llahu lazim choncho titati titenge takwa imeneyi naifufuza nkuona kuti kodi takwa imeneyi imapezeka nakhazikika malo anji mwa ife anthu tikupezanso kuti amakhala takwa amene amapezeka mu mtima chiwiya chomwe chija kapena kuti chida chomwe chija chimene allah ali nacho bize namayang'ana akutinso takwayo amapezekanso mmenemo zimenezi malinga ndi kulongosola kwa mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam mtumiki amalongosola kunena kuti attaqwa hahuna kuti takwayo imapezeka malo awa ndipo zikunenedwa kunena kuti wayushiru ila sadrihi thalatha marati kuti mtumiki mmene amalongosola kuti takuwa ili malo awa akuti amakhala akulozera pa chifuwa pake kapena kuti pa chidali pake amalozera kuti ndithu takuwa imapezeka apa takuwa imapezeka malo awa kokwanira katatu pamenepo mpamenenso tikupeza kunena kuti ndithu malo omwe aja amene mulungu amayang'ana takuwanso imapezekanso malo omwewo choncho wapambana munthu amene angayi- angayi- angayitenge takwa imeneyo nayikhazikitsa mu mtima mwake choncho titati tionenso kupezeka kwa takwa imeneyo mu mtima tipezanso kunena kuti pansi pa vesi lomweliri allahu tabaraka wataala akulongosola kunena kuti qalat l arabu amanna akuti anthu akuchimizi kapena kuti ochokera ku chipululu anafika kwa mtumiki nazalankhula kunena kuti ndithu ife takhulupirira ndiye allah anamuwuza mtumiki wace kuti qul lam tuminu iwe mtumiki auzeni kuti inu simunakhulupirire inu simunakhulupirire walakin qulu aslamna koma lankhula kuti ife talowa chisilamu pamene pamene pamene tsopano tikupeza kunena kuti takwa imeneyi takawa imabwera pambuyo poti munthu walowa chisilamu nayamba tsopano kugwira zichitochito zosiyanasiyana pamene tsopano takawa imakhazikika mu mtima ndipo pansi penipenipo akusindika kunena kuti walamma yadkhulil imanu fi qulubikum ndipo mpakana pano imani yanu sinalowebe m'mitima mwanu kusonyeza ono kuti imani ija kumene kuti kumuopa allahu tabaraka wataala kukhulupirira mwa allahu tabaraka wataala yekha kumapezekanso kulinso mu mtima mommuja choncho